na ndị mmadụ si m kwe like ọwụ na Chukwuebuka Anozie Obi agaghị emelinụ m ahụ ụzọ ka ọ gị ọ ga-emeli ya ndị soshal midia ngawa biko ma m nwekwara ya na-ekwu this seraphic oil and seraphic water a ka ị hụrụ ihe a ka ị hụrụ two things a na-arụ ọrụ cheget anụkwa like seraphic water a na-akwara dị m pụwa adị m ewere ya atị

hmm? ihe m na-ekwu ụlọ mmadụ si m kwuo anyị mmiri m na-aṅụ ya aṅụ m na-eji ya esi nri ihe hello my people welcome back to ada diche blog tv ndewo nụ ọnụ abịarala nnọọ nụ ọ nwanne ọnụ nwaanyị ada e, ekele nwa on top aka ada dị iche ka eji mara na soshal midia na-eme vidio ke na-aga ụwa niile asị m ka udo dịrị ọnụ ya dịrị ọnụ mma n'aha ji n'aha jesu kristi onye nwe anyị amen ihe a kwa nwan- nwanne ọnụ nwaanyị onye a na-akpọ mirabel ke bịara na Zion na ke evangelist ebuka obi ọnụ ma na-echeta ihe kwụrụ mmiri mmiri na soshal midia last month ọ ihe a mere last month jenụwarị ọ Disemba gara aga amadị m echetaghịdị mana ama m na ọ ihe mere ọnwa otu ọnwa na ọnwa abụọ gara aga n'ime Zayọn nọ nga ahụ mbe ọ na-akwụ na-akwụ mini mini n'ime n'ime n'ime soshal midia ihe niile onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe ọ na na-ekwu ihe ọ sọrọ ya ọ na vidio afụrụ m vidio ka ọ tren gị na na insaid ihe onyonyo anyị na-emerikwa na soshal midia ka akpọrọ soshal midia ọ na-etren m afụ sị ka m burukwa vidio wee bịa ka m gosi ọnụ nwa arụwo ndị ke na-efolo m ndị my sus- eh, my audience ndị ke na ihe m na-eme na-amasị na YouTube and s- Facebook so ọnụ bịa gere ihe m na-ahụ anya m agaghị awụ naanị ka m ga-ege ihe ọkwa naanị ka m ga-afụ ihe na achọrọ m ka ọnụ soro m ka ọnụ nwee ike kete keta ihe nwere- nwe- eh, mirabel na-ekwu gbasara maka anya ya ụzọ ka ọ na-ana ahụ ọnụ ma na ihe megịnụ ndị mmadụ jiri ya ọtụtụ ndị jiri ihe gbasara mirabel wee na-alụsi ebuka ọgụ n'ime soshal midia lụsa ndị Zion ministry si na ebuka na-eme arrangee na ebe ọ sị ọ na-agwọ onye ọrịa ọ na-eme ndị isi ahụ ụzọ ndị ngwọrọ aga ije ngwa na ọ mee ka nwa a hụ ụzọ na ihe nda ngwa achọrọ m ka ọnụ gegodo ihe mirabel a dị nwa kwuru ihe gbasara kamgbe o ke si Zion bata ihe na-eme na ndụ ya nwanne nwoke ka ọnụ ga-anụkwa n'ebe nwanne ya nwoke ga-akọnfam kwara ihe gbasara ịfụ ụzọ mirabel that na mirabel kamgbe o ke si ee Zion wee lọta na ihe dị iche iche ihe dị iche emege na ọtụtụ ihe emela enwere enwere changes enwere ihe mgbanwe na ndụ mirabel ngwa ka ọnụ gee ntị ka ọnụ gee ihe mirabel na interview onye ke onye blọga mere ya ime vidio ka ọnụ gee ntị ọfụma asị m ka m wetara m ọnụ ka ọnụ ndị na-ekwu ekwu na ha ha na-eme ha na a na-ekwu ihe gbasara Ebuka Obi ihe ewu anọ ihe ewu Chineke kere site n'afọ ya nne wee kpọpụtawa nye onyinye a ọwụ na healing wụ ma by your faith ọwụghị na ị gara ebe dibịa gị nweta healing na ị nwere ebe chọọchị gị nweta healing o dependịrị otu faith gị okwukwe gị siri dịrị ebe ahụ ị na-aga ma ị ga-enwekwe and healing na-abịa small small ọwụ ihe a na-eme instant e nwere ndị nke ha ga-abịa instant nwekwaa ndị nke ha ga-abịa emechaa Ebuka na-ekwu ya site mgbe ọ na-eme program ngwa geenụ ntị ka a nụ ihe Mirabel na-ekwu gị n'ime vidio a like aka chineke dị n'isi